igbo mụrụ nze mụọ ọzọ mụọ ndị aka ji ọfọ mụọ achara ugo mụọ osodieme mụọ odozi akụ ekelesịa m ụnụ wee na-asị ụnụ nke onye chiri nya zelu na ụmụnne m bikonu nwanne mmadụ bikonu nyere nwanne gị aka biko nwanne mmadụ nyere nwanne gị aka nwanne m o nwere ihe m chọrọ ka ị nyere m aka nya bụ ife eriela m nri n'arụ ọka nkụ ọhamadike ndị igbo nke bụ onye ndu anyị bụ maazị nnamdi kanu nwanne o mepego anyị anya anyị mara ọtụtụ ife gbasara ndị ọchịchị mana e nwere ofu ife na-eri m nri n'arụ e nwere ofu ife na-adịba akpagbu m ndị be anyị na-ekwu n'okwu wee na-asị na ọ na-eme ọkọ kọba mmadụ o jekwuru mmadụ ibe ya mana ọ kọba anụmanụ nwanne o jekwuru ukwu osisi biko nwanne mmadụ enidiri m enyemaka gị ya bụ enyemaka ahụ m nidiri adịrọkwa n'ife ọzọ bụ biko nwanne enidiri m ka ị kọwasịa nya bụ ife nwanne mmadụ ị ma na a dị agụtasị ife niile n'akwụkwọ e nwere n'ọgbakọ anyị nọ e nwere na grupu ebe anyị nọ wee na-atụgharị uche dịka ndị ntorobịa dịka ụmụaka na-asa arụ n'afọ n'afọ ka anyị marụ nke bụ eziokwu marakwanụ nke bụ aka nri anyị na aka ekpe anyị nwanne mmadụ biko anyị niditụrụ enyemaka gị nya bụ ife afụ ị ga-emere anyị adịrọ ife ọzọ bụ biko e nwere ụzọ ajụjụ n'atọ m chọrọ ịjụ fada mbaka zara m nya bụ ajụjụ obi ga-atọ m ụtọ ọ bụrụ na ihe dịka ebuka obi zara m nya bụ ajụjụ obi ga-atọ m ụtọ ọ bụrụ na nwanne anyị nwoke bụ apọsụl chigbo zara m nya bụ ajụjụ obi ga-atọ m ụtọ ọ bụrụkwanụ ngị nwa bụ onye ọma m ji eme ọnụ na-ege m ntị na-esonyere m mgbe ncha ọ bụrụ na ngị nwa bụ onye zara m nya bụ ajụjụ obi ga-atọ m ụtọ nwanne mmadụ weda ma ị ga-ede ede na kọment seshọn nwanne m ga-adụ hapi weda ma ị ga-emekwa n'ife onyonyo nye m nzaghachi m ga-adụ hapi nwanne mmadụ biko nyere anyị aka nyere m aka nwanne mmadụ nya bụ ife na-agbawazi m aka nwanne ajụjụ nke izi wee bụrụ ihe anyị na-adịba anụba mgbe ncha ọtụtụ pastọ ọtụtụ ndị ụkọchukwu ọtụtụ ndị reverend fada na-adịba agwa anyị otu jizọs si mee nke a mekwa nke ọzọ and i jee n'ọtụtụ ụka dị iche iche nwanne ị nụkwa ebe a na-ekwu ya n'ebe a ka a kpọlitere onye nwụrụ anwụ n'ebe a ka e mere ngwọrọ o jebe ije n'ebe a ka a gwọrọ ọrịa dị iche iche n'ebe a ka e mere nya bụ ife adịrọ pọsịbụl nwanne ọ dị pọsịbụl anyị na-adịba anụ na a na-ekwu ya na nke ikpeazụ a nwanne mmadụ e nwere nwanne anyị nwoke bụ ezeakụ ya bụ nwanne anyị nwoke afụ ọ pụtago ọtụtụ oge and e nwekwara ọtụtụ ndị na-apụta ọtụtụ oge wee kwuo sị onye ma na ike afụ ọ na-adịba agwaba anyị na ọ dị na ike afụ na nya bụ ike afụ a na-adịba agwaba anyị na jizọs nwere na na-akpọlite onye nwụrụ anwụ ọ gaa ije na na-eme ngwọrọ jee ije na na-eme nke a mee nke ọzọ na-agwọ ọrịa dị iche iche onye ahụ fisie venue with time ọ bụrụ na onye ahụ gwọta onye na-arịa ụdị ọrịa afụ nya ga-akpọta na e nye onye onye ahụ 10 million with ofu ana dị na Lagos nwanne since e ji kwucha ife afụ enwebekwana onye sị na nya na-apụta for it nwanne ka e were nya bụ ego maọbụ na anyị na-apụta for that challenge anyị afụbụrọ onye mere such thing mana ị ṅaa ntị nwanne ị gaa n'ọtụtụ ụlọ ụka dị iche iche ị ṅaa ntị na ọtụtụ ndị na-ezi anyị ozi ọma gbasara ihe gbasara ụka nwanne ị fụ na ihe a bụ one of the topic fa na-adịbe use ha ji atọghata ọtụtụ mkpụrụ obi nwanne mmadụ mana ị nee anya na nke ikpeazụ a enwerọ onye na-apụta for that challenge nwanne mmadụ ya bụ nwanne anyị nwoke bụ Ezeakụ gakwa n'iru wee kwuo sị ọ bụrụkwa na gịnwa bụ onye na-ege ntị ọ bụrụ na gịnwa bụ onye na-anụ ife nya na-ekwu na ọ bụrụ na gịnwa na onwe gị na onwego onye a gwọrọ such ọrịa na-enwego onye dara ngwọrọ e mere ọ gaa ije na your compound ma ọ bụ na-enwego onye kpuru isi e mere ọ fụ ụzọ na your village nwanne gị pụta gosi onye afụ weta akwụkwọ si n'aka ndị dọkịta gosi na onye afụ na ọ na-arịa ụdị ọrịa afụ mana after ka nya bụ pastọ kpechara ekpere ahụ na onye ahụ nwere onwe ya nwanne na ị ga-egosi akwụkwọ dị otu afụ na once ị gosiri akwụkwọ dị otu afụ nwanne na e ga-enye gị 1 million with a plot of land nwanne kemgbe e ji kwucha nya bụ okwu afụ enweberọ onye zara ya ajụjụ nke ịbụọ m na-ajụ wee bụrụ na anyị na-aṅa ntị n'ọtụtụ ụlọ ụka dị iche iche na ọtụtụ ndị na-ezi anyị ozi ọma anyị na-anụzi na jizọs na ọ nwụrụ maka anyị nwa na ọ nwụrụ maka mmadụ niile na jizọs na ọ nwụrụ maka mmadụ niile nwanne a na-adịba agwaba anyị nya bụ ife afụ and anyị jikwanụ ife afụ a na-agwa anyị wee too nyabụ ife wee so na otu ihe mere anyị ji ajụ ajụjụ na nke ikpeazụ a maka na i jeruo n'obodo dị iche iche i jeruo n'obodo oyibo nwanne fa ada ekwu okwu nyabụ jizọs etu afụ anyị si ekwu ya fa ada emedịrị ka a ga-asị na nyabụ jizọs na o so wee nwụ maka fanwa fa ada akọ akọ gbasara nyabụ jizọs ajụjụ m na-ajụ wee bụrụ nyabụ jizọs afụ a na-ekwu nwụrụ maka anyị nwa ọ sọsọ maka ndị isi ojii ka ọ nwụrụ maka ya nya bụ ajụjụ nke ịbụọ m na-ajụ nya bụ jizọs a na-ekwu nwụrụ maka mmadụ niile ọ sọsọ maka ndị isi ojii ọ sọsọ ndị isi ojii ka nya bụ jizọs nwụrụ maka ya nke a bụ ajụjụ nke ịbụọ a bịa na ajụjụ nke ịtọ m na-ajụ nwanne mmadụ ajụjụ nke ịtọ m na-ajụ wee bụrụ e nwere ekpere anyị na-adịbe ekpebe kwa mbọsị na Jizọs mee ka anyị nweta ọrụ na Jizọs mee ka anyị nwee ezi nchekwa Jizọs mee ka anyị kpata ego Jizọs mee nke a mekwa nke ọzọ nwanne ya bụ ọtụtụ ife afụ anyị na-ayọ n'aka Jizọs nwanne ị tọlụ anya na ya na i mee ọtụtụ inquiry na i jegasịa some ọtụtụ obodo nwanne ị ga-achọpụta na fanwa na onwe fa adarọ ekpe ụdị ekpele afụ na ọ their government na-eprovide all those things na fanwa ada ekpe ekpere ka fa nwee ọrụ fanwa ada ekpe ekpere ka fa nwee ezi nchekwa fanwa ada ekpe ekpere ka ife na-aga ọfụma na obodo fanwa ada ekpe ekpere ka fa jee obodo ọzọ fanwa ada ekpe ekpere ka ekwensu nwụọ fanwa ada ekpe ekpere ka jizọs gwọọ fa ọrịa nke a gwọkwa ọrịa nke ọzọ nwanne fa ada ekpedi ekpere afụ ịtọrụ anya na nwanne ị fụ na ọtụtụ ife ndị afụ anyị na-ayọ n'aka jizọs nwanne na ha na-emere ya onwe fa na dia gọọmenti na-eprovaidi ya ajụjụ anyị na-ajụ wee bụrụ ọ pụtara na anyị nwa na onwe anyị na-emere anyị nwa ndị na anyị nwa ndị nweta ife ndị afụ niile na ọ sọ jizọs bụ ife ga-emere anyị nya na anyị nwa na onwe anyị enwere etu anyị ga-esi mere ya onwe anyị dịka ọda kọntris si eme ya dịka obodo ndị ọzọ si eme ya nwanne ọ pụtara na anyị nwa na onwe anyị enwere ike imenwuru onwe anyị nyabụ ife ucheata eje o jee yọba jizọs ọtụtụ ihe ndị anyị na-ayọ jizọs nwanne i jee n'obodo ndị ọzọ nwanne obodo ndị ọzọ afụ na-emere ya onwe fa obodo ndị ọzọ afụ dia gọọmenti na-eprovaidi ya ajụjụ anyị na-ajụ wee bụrụ ọ pụtara na nke anyị nwa bụ n'aka jizọs ka ọ dị na ọ jizọs bụ ife ga-emere anyị nwa bụ ndị isi ojii nya bụ ife na ọ bụrọ gọọmenti ga-emere anyị nya nke a bụ ajụjụ nke ịtọ nwanne mmadụ ị ṅa ntị na ajụjụ ndị a niile m jụrụ biko nwanne m ị ga-aghọta na enwerekwa ebe m kpọrọ iyi enwerekwa ebe m kparịrị mmadụ kama na ọ na-eme ikwu amaghị ibe ezie nwanne mmadụ ọkọ kọba mmadụ o jekwuru mmadụ ibe ya ọ kọbakwanụ anụmanụ nwanne o jekwuru ukwu osisi anyị niditụrụ nzaghachi biko anyị niditụrụ nzaghachi ọ bụrụ na ị ga-ede ede deela anyị na kọment sekshọn ọ bụrụkwa na ị ga-emekwa n'ife onyonyo nye anyị replai nwanne obi ga-awụ anyị sọ ụtọ biko anyị chọrọ ịma nke bụ eziokwu n'ife ndị a niile anyị chọrọ ka a kụziere anyị ka a gbaziere anyị nke bụ ụzọ gwa anyị nke bụ eziokwu ekenekwa m ụnụ wee na-asị ụnụ nke onye chiri nya zelu a ka m bụkwa akụbigi wee na-asị ụnụ nya gazielu nwoke gazielu nwaanyị ise